The secret. Hello, brothers and sisters. Welcome to Obedience Part 2, Bible class lesson number 20. Enjoy the lesson.
tithokoze mulungu chifukwa walola kunena kuti tikhale nayo nthawi yopitiriza phunziro lathu pano tili gawo lachiwiri la phunziro limene tikunena kuti obedience kumvera Tisanalowe gawo lachiwiri, lolani kunena kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza chifukwa cha nthawi imene tili nayo pano. Tikuyamba gawo lachiwiri kufuna kutsiriza phunziro. Mzimu wanu atitsogolere. Khala nafe ndi kutsogolera china chilichonse ku chipulumutso chathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tinasiya ndi kuyankha funso limene How did God recognize Abraham's obedience? Tidapeza kuti Mulungu anazindikira kumaliza kuonetsera kwa kumvera kwace mu njira yompatsa madalitso. Adampatsa madalitso ndi kumulonjeza cipambano. Izi tidapeza phunziro, kunena kuti tikakhala omvera Mulungu amaika madalitso ace pa anthu omvera. Popitiriza tikuyamba ndi funso ili, How do we show that we love God? Timaonetsera bwanji kuti Mulungu timamukonda? Yohane chaputala 4

Vesi 17 to 24. Chikondi chenicheni chimaonetsedwa bwanji? Momwemonso chikhulupiriro, ehe, how is genuine faith expressed? Chikhulupiriro chenicheni chimaonetsedwa bwanji? Momwemonso chikhulupiriro, chikapanda kukhala nazo ntchito, chikhala chakufa mkati mwachemo. Chikhulupiriro chopanda kumvera, chopanda kusunga malamulo a Mulungu, chipembedzo chokana ma, ma, malamulo, ndi chokufa. Ndi zimene akutanthauza apa. Chikhulupiriro chimenecho nchokufa mkati mwakemo. Koma wina akati. Ndiye pali mbali ziwiri za anthu, wina akulankhula, Iwe uli nacho chikhulupiriro! Ndiye wina akunena kuti, Ine faith ya Yesu ndiribe nayo ntchito, ndimangosunga malamulo, koma Yesu timamkana. Ndipo ine ndiri nazo ntchito, ndidzapita Kumwamba ndi ntchito zomwe. Yesu alibe ntchito. Undiwonetse ine chikhulupiriro chako chopanda ntchito zako. Ndakuti undionetse chikhulupiriro wina akuti, Undiwonetse chikhulupiriro chako chopanda ntchito, chikhulupiriro chomangotchula we are saved by grace, kuvala ngati hule, kudya chirichonse, osaonetsa ntchito zabwino, Mulungu akanena panga chakuti osapanga. Chimodzimodzi Abrahamu anangoti ndimamvera Mulungu, ndimatumikira Mulungu, ife ndi opulumuka timatsatira Yesu, nyamuka choka pakati pa abale ako, sindingachoke, nde ndizikacheza ndi nda? ndikakhale kutali nanga ndikadwala anandithandize nda? ii munthu umafuna azibale akotu pafupi, nde khalidwe la makanilo ndi zimene akulankhulapo nde akuti undionetse chikhulupiliro chako chopanda kumvera malamulo a Mulungu ndipo ine ndidzakuonetsa iwe chikhulupiliro changa nde wina akuonetsano tsopano zinthu mbali ziwiri zofunikira. Kungokhala ndi faith yokha kumakana malamulo nzosavomerezeka. Kungokhala ndi malamulo kumakana Yesu nzosavomerezeka. Nde apa akuonetsa part yachitatu imene ili chipembedzo chenicheni. Nde akuti ndidzakuonetsa iwe chikhulupiriro changa, faith in Christ, chotuluka mu ntchito zanga. Imene umboni wache ndi mmene ndikumverera ndi kusungira malamulo ache. Ine ungandizindikire kuti ndine opemphera chifukwa Yesu akanena chinthu ndimachita. Ine ndikuonetsa chikhulupiliro changa kuti ndine opemphera chifukwa malamulo a Mulungu akanena zinthu ndimazimvera, ndimasunga malamulowo. Ndi zimene akutanthauza. Chotero mbali za chipembedzo ndi zitatu. Mvetserani chimene Mzimu akunena. Mbali yoyamba, alipo ena amene amakana kuti Yesu si mwana wa Mulungu, ee zimenezo ayi, chani chani tizipanga ife tiziwerenga izi tizipanga izi. tizipemphera akungotenga malamulo Yesu ankana nde pali mbali yachiwiri imene imanena kuti yapulumuka mwa chisomo malamulo alibe nawo ntchito yangokhala ndi chikhulupiliro pa Yesu akuterotu akunama choncho ndi saved by grace mbali imeneyi ndi yachiwiri nde pali mbali yachitatu imene akuifotokoza Paulo iyi imene ili ndi imakhulupilira Yesu mbuye ndi mpulumutsi nkumasunga zolamulira zache mbali zonse zili mu gulu limeneli ndi chimenechi ndi chipembezo chenicheni Nde 19 akuti, Ukhulupirira iwe kuti Mulungu, ehe, ukhulupirira iwe kuti Mulungu ali mmodzi, uchita bwino. Ziwanda zikhulupiriranso ndipo zinthunthumira. Chifukwa ena alipo kuti, ah, ndimangosowa chikhulupiro chokha basi, you just need faith, you just need faith. Nde akuti, ase, iweyo ukuti you just need faith, sufuna malamulo iwe, udziwe kuti uli ngatinso ziwanda. You are not special chifukwa ziwanda zimakhulupilira zikakumana ndi Yesu zimamuuza Yesu mwana wa Davide Yesu mwana wa Mulungu ufuna utithamangise utiphe nthawi isanakwane ziwanda zimamuziwa Yesu zili ndi chikhulupiliro sizimkaikira chotero tiyenera kukhala anthu ochita mwa nzeru koma Ufuna kuzindikira kodi? Nde ngati ufuna kuziwa chipembezo chenicheni, akulankhula James, munthu wopanda pake iwe, kuti chikhulupiriro chopanda ntchito chili chabe, chipembezo chomangoti grace, grace, ee by faith, faith, saved by faith, opanda kusunga malamulo chili chabe. Abrahamu kholo lathu, ndakubwera kwa Abrahamu uja, sanayesedwa wolungama ndi ntchito kodi? Kodi simukudziwa kuti anakhulu, ana, anayesedwa, anazindikiridwa kuti ndi tate wa, wa chikhulupiriro chifukwa cha ntchito, malamulo? Paja adapereka mwana wake Isake nsembe pa guwa la nsembe. Upenya kuti chikhulupiriro chidachita pamodzi ndi ntchito zake. Mukuona? So, chikhulupiriro chikuyenera chiziyenda side by side ndi kumvera malamulo, ndipo motuluka mwa ntchito chikhulupiriro chidayesedwa mwa, changwiro. Ndiye by looking at the law, mmene munthu akusungira malamulo, zidachitira umboni kuti munthuyo amakhulupiriradi Yesu ndi kumpatsa ulemu amene adamufera, ndipo anakwaniridwa malembo onenedwa, onenawa. Ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo kudawerekedwa kwa iye chilungamo, ndipo anatchedwa bwenzi la Mulungu. Eh, munthu womvera malamulo amakhala bwenzi la Mulungu. Mupenya kuti munthu ayesedwa wolungama ndi ntchito zake, osati chikhulupiriro chokha. Munthu, Mulungu akalankhula, ukamamvera zimene wanenazo, zonse mmene Baibulo lanenera, ndi pamene umazindikirika kuti amayi awa ngolungama chifukwa sapanga zachiwerewere, abambo awa ngolungama chifukwa saaba, sanena bodza. What does Christ expect of those who declare their love for Him? Nde Yesu amayembekezera chiyani kwa iwo amene amanena kuti amapemphera ndi Akhristu ndipo amamukonda Iyeyu? Amayembekezera kuti munthu wolankhula zimenezi atani? Yohane chapter 14 verse 15 baibulo timapita ku mavesi ovuta kuwamvesesa ife anthu obaizika uzimu wathu wapansi koma kumakasaka chilemba chimene sitikuchimvesa cha paulo mawu akungomveka bwinobwino baibulo likungolankhula bwinobwino tamverani yohane 14 verse 15 ngati mukonda ine sungani malamulo anga simple Ndiye wina aziti malamulo anatha, aah, koma akuyankhula paja ndi Yesu. Atabwera anali padziko lapansi pano, ankalankhula ali kumwamba nkuwapereka malamulo ali kumwamba, watitsatira, akutiuza kuti ngati mus, mukonda ine, sungani malamulo anga. Ku Chivumbulutso wabwerera kumwamba, ali kumwamba ndiye akumamuuza Yohane zochita, akumuuzanso lemba. Odala ndi osunga malamulo a Mulungu, chifukwa ndi amene adzapezeke mu ufumu wa Mulungu. Bukhu la Chivumbulutso chapter 22 verse 14 akulankhula motero, sakusintha pena paliponse ayi, malingana ndi King James Version. Ndiye tamvetserani, Often the follower, ehe, akuti, Nothing short of obedience can be accepted. Mulungu chimene akufuna ndi munthu amvere mmene zinthu wanenera, basi. Ngati samvera, Mulungu sakulandirapo kanthu. Koma munthu anali ndi vuto losamvera chifukwa cha uchimo nde mmene wabwera kwa Yesu, Yesu akuti ndikupatsa mphamvu kupyolera mwa mzimu wanga kuti udzikwanisa. We don't have an excuse yosamverera Mulungu. How is friendship with Christ attained? Kodi munthu amalandira bwanji unzake, ufrenzo, wa Yesu? Tifuna tipeze apa amene amafuna akhale anzake a Yesu. Kodi ufrendi wo umawupeza bwanji? Yohane 15 Vesi 14, Baibulo likuti, Muli abwenzi anga, musanduka abwenzi anga inu, ngati muzichita zimene ndikulamulirani. If you do what I command, you will be my friends. If, munjira ina, Bible is a book of opposite. Mavesi awiri amene ndawerengawa titha kuwa, kuwalankhula motere as a book of opposite. Loyamba ija, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Mawu amenewo atha kumveka chimodzimodzi onena kuti, Ngati mumadana ndi ine, musamasunge malamulo. Vesi yachiwiriyi kuitembenuza as a book of opposite Bible litha kunena kuti, Mmene akuti muli abwenzi anga ngati muzichita zimene ndikulamulirani, atha kunena kuti, muli adani anga ngati simuzichita zimene ndimalamula. Chotero, utha kukhala mdani wa Yesu koma ukumapita ku tchalitchi. Often the follower of Christ is brought where he cannot serve God and forward his worldly enterprise. Kawirikawiri munthu wotsatira Yesu amakokeredwa ku chis- kukhalidwe lonena kuti sungakwanitse kumamvera Mulungu ndi kumapanganso zako zonse zimene thupi likufuna. Pamenepa ndiye timayenera kusankha, kumvera Yesu za dziko zigonje chifukwa sungakhalenso Mkhristu kwambiri n'kukhalanso katswiri wa uchimo ndi zinthu zimene dziko likupereka. Ayi. Perhaps it appears that obedience to some plain requirements of God will cut off his means of support. Ndiye munthu amene akukatamuka, fa, anthu ambiri amene timaona patauni pano atakwera zimagamutu zam'mwamba akamadutsa vuu kudzaima kwee wawa wawa. Eh, zikuyenda Ah, okay okay ah, ah. 5 pin mumwere fanta ndi anthu amati eh, big man amwene eh, amwene manaja amwene zikwayendera amwene ah, ali boy amwene mana wawo ndaina watu kusukulu koma eh, anthu amene amene mafilimu awatali anthu amene timagomera oterewa malinga ndi baibulo timakhala timbava tanthu tosaopa ufiti tanthu tina tosaopa sataniki tamadilu tosintha mafiga tinapita kusukulu koma timasintha mafiga akalowa m'boma kupasidwa maudindo kukhala nduna ma mp kukhala ee nde kumakhala kubwera ndalama iyi kuyikhotesera uku amakhala anthu oti amene saopa mulungu sikuti kulibe anthu amaudindo oopa mulungu alipo koma ambiri amene dziko lapansi akufotokoza apa akuti amakhala anthu amene saopa mulungu tamvesani perhaps it appears that obedience to some plain requirements of god will cut off his means of support ndi anthu ambiri amaona kuti ngati ndikhale womvera mulungu pa chilichonse

Ukamvera Mulungu osamaba, sumanga manyumba, sukhala dolo pa town, sukwera magalimoto apamwamba, ukamapanda kupanga chinyengo. Ndizimene akufotokoza apa. Satan would make him believe, amapanga munthu kukhulupirira, that he must sacrifice his conscientious convictions, kuti munthu olo azikhuzidwa kumamva mmene tikuphunzitsiramu, azinena kuti ukangotembenuka ukonzekere kusauka. satana amatero izi zisiyeni za chalichi izi funani inu mukangotsatira iyi mukonzekere umphawi ndi zimene amalankhula kuti anthu asatani asasinthe but the only thing in our world chinthu chimodzi chokha pa dziko lapansi pano upon which we can rely is the word of god chimene tingadalire ndi mau a Mulungu When we learn the power of his word Tikaphunzira mphamvu za mau ake We shall not follow the suggestions of Satan in order to obtain food Sitimamvera malangizo a Satana pofuna kupeza chakudya fa anthu ambiri ndi mbava chifukwa chofuna kudya anthu amapanga ma business aboza ukuluku tima deal chifukwa choti patebulo pazikhala chakudya or to save our lives akuti sitingapange chinyengo pofuna kupulumusa moyo our only question will be funso lathu lokha lizangokhala ili What is God's command? Kodi Mulungu chimene akufuna ine kuti ndichite ndi chani chimene akulamula? And what is his promise? Ah, this is beautiful. Ndiye lonjezo lake ndotani? Tamvetserani. Mulungu akamapereka lamulo, lamulo lija limakhala ndi lonjezo. Ndikupaseni chitsanzo. La- Lamulo lokhala ndi lonjezo. Ana inu mverani atate anu ndi amanu kuti masiku anu achuluke padziko limene ndakupasani. Now, munthu amene amamvera makolo nkumawalemekeza, masiku ake amakhala ambiri. Satana akakuuza kuti ah, makolo amasiku ano ndi obwerera mbuyo aseyo usamamvere makolo aku, akupangisa ukhale kape. Fa makolo amati kugulira mwana chovala, atakugula trouser iyi, eh, nde amagula china chakati ukulukulu. Ndiye mwana uja amazati ah, iyi ndikachepesa. Kholo kuti iyayi ikukwana. Mwana iyayi sikukwana tata, ali ikukwana vala choncho. Nde anthu amanena kuti ase ukatengera za bambo ako aja anthu azikuseka chifukwa chi trouser chako chizisesa mumsewu pamene iwe ufuna ukaichepese uoneke dolo nde nde bible likuti ukamvera makolo muone mtsikana akamvera makolo makolo akuti vala chachitali chosadindadinda Anzako akuti iyayi uike ka slit ikwere mmwamba mmawondomu izionesa figure uichepese bwinobwino ukamamenya dege dege anthu aziona kuti koma uyu nde ali bho ee azikufila now iwe ukasatira zofila za azinzakozi nkusiya lamulo la mulungu limene lili ndi promise umatchena lero sunamvere lamulo umatenga matenda umafa mwansanga kumwambaso sukalowa 4 umapanga uhule now malamulo a mulungu mmene alili akubwera lamulo likukolekedwa ndi promise usabe ukakhala kuti sumaba utha umaoneka ngati ukuvutika chifukwa chilungamo zinthu zako zimakhala ngati zikuyenda monyinyirika monyinyirika mautumiki a alaliki amene amanama nkumapanga zozizwa ndi kulemera mwaona eneyo amalemera kutchuka kwa zaka amafa mwazizizi komanso amatha kumana ndi mavuto azizizi Amenewo nde ma utumiki amene satana amampasa munthu azamulungu amakhala kwa ka nthawi kochepa koma kutha kwake kumakhala koopsa ndipo amene akupanga chinyengo aziwe kuti azatha moyipa kwambiri fwa mulungu sapusisidwa simunthu koma utumiki wa mulungu weniweni umaoneka ngati ovutika onyinyirika achina yohane achina eliya mpakana munthu kumakakhala kumbali kwina kwache kumakadyesedwa ndi mzimayi kenako wamasiye kenako ufa kumasala akangotunga kukhala ngati mafuta aja atha ufa watha zokhala ngati zovutika nde za ufumu wa Mulungu chifukwa ena amalankhula aah utumiki wanuwu akaunda munakhala kuti ndiwa kumwamba aah bwezi tikuonera mutakatamuka koma mungooneka kuti ndalama zikukuvutani ma ma ulaliki mungokhalira kupemphesa ndalama mukanika kujambula zinthu zanu zobwerera mbuyo za Mulungu zimaoneka zobwerera mbuyo Yohane sanali olemera ayi Eliya sanali wokatamuka chifukwa cha utumiki. Chotero Mulungu ukamamvera mu utumiki umakhala ngati ukusimphina kusimphina koma akamadzakupatsani chipambano chimakhala chokhazikika. Malamulo a Mulungu amakhala ndi, ma, ndi, ndi promises. Ukamvera lamulo lija, dalitso limene lonjezo lija limadzabwera amadzakwaniritsa Mulungu limakhala lokhazikika. Chotero amene amamvera malamulo akuti akuyenera kungoyang'ana lamulolo Ndi lonjezo limene Mulungu wapereka chifukwa Mulungu ngokhulupirika amazakwaniritsa. Ndibwerezenso mmene ndinawerengera. Uzingozifunsa our only questions will be mafunso athu angokhala what is God's command? Wandilamulira Mulungu kuti ndipange chani? And what is his promise? Ndipo ndi lonjezo ndi lotani? Mulungu walamula anthu asunge sabata likhale lopatulika. Kumapeto kwa nthawi dziko litha pa mbali ya anthu osunga sabata la Mulungu ndi sabata limene Satana atapereke Sunday Law ikakanikizidwa ndi lamulo. Sikunyoza kapena kukamba za kusunga tsiku la Sunday. Lerolo aliyense atha kupita kutchalitchi tsiku lina lililonse. Koma Sabata la m'Baibulo ndi Saturday. Aliyense amadziwa, chipembedzo chonse chimadziwa kuti Sabata malingana ndi Baibulo ndi Saturday. Koma posachedwapa maiko a dziko lapansi ndi zipembedzo zikambirana kuti tipange Sunday lopita kutchalitchi lija likhaleno Sabata kuchotsa pa zimene Baibulo linanena. Pamenepo mpamene dziko litasiyane chifukwa ena anena kuti, Sitilisiya la m'Baibulo la Yesu. Ena anena kuti, Tipanga izi zimene anenawazi pamene dziko likuthera. Koma Mulungu akukasunga Sabata lakeli, akulonjeza kuti udzapezeka mu Ufumu wa Mulungu. Ndiye malonjezo a Mulungu amenewo. Knowing this, podziwa kuti Mulungu ukamvera lamulo amakudalitsa, we shall obey the one and trust the other. Ndiye timvera lamulo ndikukhulupirira lonjezano lija. Ndikupatseni chitsanzo. uli pamwamba pa building kuti upange prove kuti ndiwe mkhirisitu mulungu waima ndi akunena kuti pachayamba wakwerapo pamwambapo udumphe ugwere mu swimming pool ndo zili swimming pool Ambuye mulibe madzi ndanena kuti siumenyeseka pansipa usanagunde pamenepa ndiikamo madzi mulungu akulamula kuti udumphe akulonjeza kuti aikamo madzi nde malonjezano a mulungu suti umaoneratu chinthucho iyayi Ife ambiri timanena kuti ngati ufuna ndipange zimenezo ndione ndionere ndione ndione ndoti chiku- ndoti chikhulupiriro palibe timakhulupirira zimene usanaone ife anthu ambiri amanena koma ndimwabayizika mwasiya kupanga chilichonse pano mungolimbikira za tchalichizi so nakati akhala kuti kumwamba kulibe ati kumakuonesa zimenezo nakati akhala kuti za mulungu zi- ndi za azungu ife ena timayankhula mwachipongwe akuti za mulungu zili ndi azungu anangobweresa chipembedzo kuti apange control munthu wakuda tisamapange za tchalichi Timaganiza mopepera motero chifukwa tazolowera kumaoneratu zinthu. Ndiye munthu wopemphera umakhulupirira zimene Mulungu walonjeza. Ukadumpha lonje akulonjeza kuti aika madzi, ndiye umvere lamulolo udumphe usanamenyeseke pansi, Mulungu amakhala waika madzi pamenepo. Ndiye Chikhristu chimenecho. Tiyankhe mafunso awiri awa potseka tsopano, What is the evidence that we truly love God? Ndi umboni uti umene tingapeze, tingaonetsere kuti naa ifeyo timamkondadi Mulungu? Sizongolankhula, Sizongopita mmatchalitchi. Ifeyo timankondadi Mulungu. Umboni amaudziwa bwa? Mwini wake Yohane Woyamba chapter 5 Yohane Woyamba chapter 5 verse 3 Yohane Woyamba chapter 5 verse 3 Pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu, kuti tisunge malamulo ake. Kaya mukumva kaya? Mulungu amadziwa kuti ifeyo timamkonda, chikondi cha Mulungu chija ndi ichi, kuti tisunge malamulo ake. Ndipo malamulo ake sali olemetsa. Anthu ambiri sasunga malamulo chifukwa amanena kuti, Ei, kukhomerera kwambiri, inu ndipo mpingo wanu inu, kuletsaletsa kwambiri, ii ai, kuletsa, ndikati ndidye kapado, mukuti ai, ndikati ndidya njarinja, mukuti ai, ha ha ha ha ha ha! Kuletsaletsa kwambiri! Ndiye Mulungu akuti malamulo akamaletsa zinthu, si olemetsa iyayi, ifeyo tisunge. Yohane Woyamba chapter 2. Yohane Woyamba chapter 2 verse 3 to 5 tamvetserani mmene akuyankhula yohane woyamba chapter 2 verse 3 to 5 what is the evidence that we truly god to love god umboni umene timaonetsera kuti timamkondadi mulungu tamvetserani akuti ndipo umo tizindikira kuti timzindikira iye apa ndi pamene tingadziwe ngati tili ku tchalichi kuti timamudziwadi mulungu Ngati tisunga malamulo ake, ndiye kupita ku tchalitchi kwina akakuuza zoti malamulo alibe ntchito. Koma Baibulo likumveka mwa simpho tu ili. Luchita kumveka mwa simpho, koma apa amakakubatiza. Chifake Yesu amanena kuti, Ali ndi maso koma sapenya. Ali ndi makutu koma samva. Yesu amayamba ndi kuti, a, odala awo amene akumva chimene Mzimu anena. Pa simpho tu ngati apa. Vesi ya simpho, ndipo umo tizindikira kuti timuzindikira Iye, tingadziwe kuti we know Him, ngati tisunga malamulo ake. Iye wakunena kuti, Ndimdziwa Iye, tamvani statement iyi, yoseketsa, Iye amene amanena kuti, Ndine Mkhristu, koma osasunga malamulo Ake, Bible, ili, Bible likunena apa, si a Kaunda iyayi, koma sasunga malamulo, ali wabodza, akunena Bible, ati ameneyo ngwabodza, ndipo mwa iye, olo ali mlaliki, olo amati ndi Mkhristu, mulibe choonadi, there is no truth, verse 5, Koma iye, ndiye akupereka kusiyanitsa, koma iye amene akasunga mawu ake, amene akasunga malamulo aja, mawu ake, zolamula zake, mwa iyeyu ngati Abrahamu, zedi, ndithudi, chikondi cha Mulungu chathedwa. Chikondi cha Mulungu chaululidwa. Momwe, mmenemo tizindikira kuti tili mwa Iye. Posunga malamulo, mpamene timadziwa kuti awa ndi Akhristu. A-a. Akaunda anasiya kuba. Ee. Anasiya ku, ku, ku, ku, ku, kunena bodza e. Chigololo anasiya e. Kulezera anasiya, fodya anasiya, kudya izi anasiya e. Mpamene munthu amazindikirika kuti uyu anatembenukadi, ngotsatira Mulungu. Tamvetserani mmene tikulowa kotsekera, Obedience is not a mere outward compliance. Kumvera sikungoonetsera kunja kuti munthu uyu a, a, akuchita zimene mulungu anena but the service of love osati ungoonetsera kwa anthu koma chi, uzichichita chifukwa cha chikondi kuti ine ndinali ochimwa ine ndakatha ku- ndimayenera kuonongedwa ku gahena koma yesu pondikonda kunditsatira pa dziko lapansi ine ndinali kutali ku uchimo ndinali wa dziko ine adanditsatira ine yesu kuzandifera kundikokakoka kumene kuja ndikundibweretsa ndikunditembenuza ndikundisandutsa ine apa, ndikundipatsa banja, kundipatsa chani, kundipatsa. Uziyang'ana zimene Mulungu wakupatsa, moyo wathanzi, chani. Ukamayang'ana zimene akuchitira zija anthu ena ali mmavuto osiyanasiyana koma oyamika, ndiye umayenera kumamvera zimene akunena, usamukhumudwitse. Obedience, the service and allegiance of love ndi Kuchita zinthu ndi kuonetsera kumvera muchifukwa cha chikondi is the true sign of discipleship, ndi chizindikiro chenicheni kuti uyu ndi otsatira wa Yesu, Hereby we know, pa ichi timadziwa, that we know Him, kuti timamudziwa, if we keep His commandments, vesi tinawerenga ija, ngati tikusunga malamulo ake, this is the genuine evidence of conversion, uwu ndiye umboni weniweni kuti munthu uyu adatembenukadi mtima. Anabadwadi mwatsopano. Ndi chifukwa chake Yesu amati ku Mateyu 21 vesi, Mateyu 7:21, Si onse ongoti Ambuye, Ambuye opita ku tchalitchi adzalowa mu ufumu wa Mulungu, 22 koma iwo ochita chifuniro cha Atate. Ndi, e, adzanena ambiri kwa Ine, Iyayi, timachiritsa, timapanga zozizwa, timapanga izi, timashakatula, timatani. Adzanena, Chokani kwa Ine! Inu anthu ochita kusaweruzika. Baibulo la chi, la, N.I.V. la Chizungu akunena kuti, You doers of lawlessness. Anthu adzakanizidwa kupita Kumwamba chifukwa chosasunga malamulo, chifukwa cha khalidwe lokana malamulo. Mulungu akati, Muvale chonchi! Iyayi! Malamulo a zovala palibe! Idyani izi! Iyayi! Kumangokana chirichonse. Lawlessness. Tikutseka motere. Can we substitute anything else for obedience? Kodi tingathe kunena kuti. Ineyo sindizimvera, komano ndizingopereka ndalama zambiri. Ineyo sindizimvera, ndizinena malilime. Ineyo sindizimvera, ndizipita ku tchalichi kukavina. Ineyo sindizimvera, kumvera kumene akufuna Mulungu ku malamulo ake awa sindizipanga. Komano ineyo ndizikwera phiri, ndipo ineyo ndizipanga ma deliverance. Ndipo ineyo ndiziwuzira anthu azigwa, ndipo ine ndizisanjika anthu, ine sindizimvera, ndilibe nazo ntchito, koma ndinenso ndikapita ku tchalitchi kuja, ndiziyimba praise team, ndipo ineyo anthu akayamba za, zopemphera za praise zija, za worship zija ine ndizigubuduka ine, kugubuduka ine. Ndiye akufunsa kuti, chilipo chimene tingasinthanitse kumvera malamulo a Mulungu mu chipembedzo? Samueli woyamba chaputala 15 vesi 22. Ndipo Samueli anati, Kodi Yehova akondwera ndi nsembe zopsereza? Kodi amapemphera ndi zima, ama, amakondwera ndi zima, zimapemphero zamphamvu? Ena amapemphera ndi zimapemphero zonyumwitsa zomati koma ichichi, ichi ndiye nchi man of God, ichi chokha sichingasale. Ati hallelujah, in the mighty name of Jesus. Out of to the outer six, out in the mighty name of Jesus. Oh, m'madzina ndi kuti zina zimakakaka ndi besi yake zosasira mawu ake abale ndi alongo zoopsezera mawu kodi mulungu amasangalala ndi besi kapena kusasasa mawu kapena kutchula zimawu kapena abale mu dzina la yesu Iya, zimene mulungu alibe nazo ntchito akufotokozapo akuti kodi mulungu amakondwera ndi china chilichonse Akuti, tamvetserani, vesi 22, akuti, Ndipo Samuele anati, Kodi Yehova akondwera ndi nsembe zopsereza, ndi nsembe zophera, monga kumvera mau a Yehova? Kodi Mulungu amakondwera ndi kupereka ndalama, kuvina, kuimba kwaya, kupereka, kuchira, kutani, amasangalala zimenezo, koposa kumvera lamulo lake ndi kulisunga? Obedience, taona, akulemba tsopano, kumvera Kusunga malamulo obedience ndiko kokoma koposa nsembe, kutchera khutu zimene Mulungu anena kuposa mafuta a nkhosa zamphongo. Mulungu wa Kumwamba akukweza potseka phunziro. Khalidwe lomvera ndi limene amalemekeza. Kumvera chani? Kumvera zouza zache ndi malamulo ake. All true obedience comes from the heart. Kumvera kwenikweni kumachokera mu mtima. It was heart's work, heart work with Christ. Unali khalidwe lochokera mu mtima limene Yesu anagwiritsa ntchito kuti amvere Atate wake, If we consent Ngati ifenso tili mbali yomweyo ngati Yesu, He will so identify Himself with our thoughts and aims. Nde tikakhala kuti tikumvera malamulo Yesuyi azilumikizitsa yekha mmalingaliro athu ndi maganizidwe athu ndi zokhumba. So blend our hearts and minds into conformity to his will nde azisungunula kuziyendetsa zimenezi zilumikizane ndi chifuniro chake that when obeying him nde pomvera iye we shall be but carrying out our own impulses oh haleluya ndakunena kuti tikazilumikiza ku zonena zake kumamvera kumakhala mukhalidwe lolumikizana ndi zonse zimene onena Yesu nkuzigonjera tizasanduka anthu onena kuti kusabako ndi khalidwe la Kaunda. Kusachita chigololoko ndi khalidwe la Kaunda. Kusanamako ndi khalidwe la Kaunda. When you do that, when you reach that point, you have reached a point imene Yesu akufuna, Mulungu wakumwamba kuti ukhale a sinless person. Phunziro lathu timaphunzira kunena kuti Chikhristu mmene dziko likutha, anthu akunena kuti malamulo anatha. Anthu akunena kuti sukusowekera kumvera, wangopulumuka mwa chisomo. Koma Baibulo latiuza Ndi zonse zimene tawerenga apa, kunena kuti munthu amene wapulumutsidwa mwa chisomo, pozindikira kunena kuti samayenera kukapulumutsidwa, Yesu wamuchitira chifundo, amalemekeza Mau a Mulungu. Ndipo munthu akuyenera kukhala womvera china chiri chonse, kaya chachikulu kaya chaching'ono, zimene Mulungu anena. Munthu wa chikhulupiriro amazindikirika chifukwa chokuti amamvera malamulo a Mulungu ngati Abrahamu. Ndipo malamulowo siwolemetsa. Ndipo Mulungu akufotokoza momveka bwino kunena kuti malamulo achewo inu ndi ine tikuyenera kuwasunga chifukwa amaulula kuti ifeyo timamkonda Mulungu. Ndipo akunena kuti Mulungu sakufuna kena kalikonse, ndalama kapena china chilichonse, koma Iye angofuna ife tionetsere khalidwe losunga malamulo. Tapeza motsereka kunena kuti Mipingo mapembezedwe ali pa gawo atatu. Gawo loyamba, anthu ena amene amakana Yesu ndi za chikhulupiro china chilichonse kumangosunga malamulo Yesu kumkana. Nde pali ena. amene amavomera Yesu nkumanena kuti saved by grace, only faith malamulo ayi. Koma Bible latiuza kuti zonsezo Paulo watsutsa. James watsutsa, akunena kuti chipembedzo chenicheni ndi munthu amene walandira Yesu monga Mbuye ndi Mpulumutsi komanso ali ndi khalidwe losunga malamulo. N'chifukwa chake ku Chivumbulutso, popereka character ya anthu odzapita kumwamba, ku buku la Chivumbulutso chapter 12 verse 17 komanso chapter 14 verse 12, 14:12 akuti, Here is the patience of the saints, of those that keep the commandments of God, malamulo, and the testimony of Jesus. mbali zonse ziwiri. Nkutheka ena alipo amene akunena kuti, Ee, sindinachite bwino, Ambuye mundikhululukire. Sindimamvetsa kuti malamulo ngofunika khalidwe lomvera ndi mbali imodzi ya chipembedzo. Monga ngati Abrahamu komanso ngati Yesu, ndikufuna ndikhale ndi khalidwe limenelo. Ngati ili ganizo lanu, ndifuna ndipemphere nanu. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, funa ndikuthokozeni chifukwa cha phunziro la kumvera, obedience. Tapeza, kunena kuti mu zinthu zambiri sitinakumvereni. Timapanga negotiate kumazikhululukira tokha kumapanga zina zosiyanasiyana koma kuyambira lero tifuna tipemphe mutikhululukire ndikuti mutipatse mphamvu chifukwa kumveraku nkovuta ya mzimu wanu atithandize kuyambira lero tiyambe kukwanitsa kumvera mau anu ndi malamulo anu popeza izi ndi umboni umene mwatipatsa pa Yohane chapter 15 verse 14 kuti ifeyo tikhaladi abwenzi anu ngati tisunge malamulo anu ndikumamvera. Yehova ndifuna kupemphera chifukwa cha utumikiwu. Satana akudziwa, monga utumiki uliwonse wopulumutsa wanthu umakumana ndi zobetchera, we are facing challenges to support this ministry. I pray in the mighty name of Jesus kuti muchititse satana manyazi kuti maphunziro awa Yehova muwapititse patsogolo. Ana anu amene amatengako mbali kuthangatira muwadalitse. Amene akutenga mbali kugwira ntchito ina iliyonse kuti zijambulidwe nkupita kwa wanthu Mudzawakumbukire mu ufumu wanu, muwapatse mzimu wanu, komanso muwadalitse. Ine mtumiki wanu chimodzimodzi, mundikumbukire, mundidalitse ndi kundipatsa chisomo chanu chindikwanire. Dziko lathu la Malawi tifuna kulipempherera. Mu nyengo yovuta ngati iyi, maiko osauka ngati ife, nthenda mmene ikupulula kupha anthu, nzeru tilibe, zatichepera, makobidi ndi zofunikira tilibe, sitikudziwa chochitika. Tithandizeni ngati dziko kuthawira kwa inu chifukwa ndinu thandizo lopezekeratu. Patsani nzeru azitsogoleri athu, adziwe kuti Inu Mulungu amayenera adzimvera khutu lawo nthawi zonse kuti kumwamba kuti, kuti chiyani? kuti akwanitse kuyendetsa dzikoli chifukwa si lawo ndi la Inuyo. Anthu akuwayendetsa awanso nga Inuyo. So ngati akumayendetsa osamva kumwamba kuti, kuti chiyani? ndi mavuto okhaokha. Mutichitire chifundo ndi kutitsogolera ndi kutidalitsa ndi kutipulumutsa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nkutheka kunena kuti ena mungakhale ndi mafunso.